bi ladilikan k'a lase silamɛ kelen kelen bɛɛ ma silamɛ cɛmanw silamɛ musomanw silamɛ denmisɛnnin ani silamɛ makɔrɔbaw o tuma na bi ladilikan bɛ lase bɛɛ ma i sigilen bɛ jamana kɔkan wo i bɛ jamana kɔnɔ an ka ladilikan ɲɛsinnen b'i ma o ladilikan tɛ dɔwɛrɛ ye o ladilikan ye kow la belebele dɔ ye an ka diinɛ kɔnɔ ɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen n'a ka taamasiyɛn diinɛ bɛɛ lajɛlen n'a ka fɛn belebele n'a ka fɛn kɔrɔta yɔrɔ silamɛw fana ka taamasiyɛnw ka ca a belebelew fana ka ca ɔ belebeleba wɛrɛ min bɛ yen n'an kun dan b'o kan sisan o de ye lahiya ye lahiya kɔni ka lahiya fa o lahiya fagali i b'a dɔn kuma dɔ la an bɛɛ b'a fɔ ko lahiya arabukan ɲagaminen don ka arabukan tiɲɛ k'o don an ka kan na n'i y'a mɛn k'a fɔ ko lahiya arabukan na o de ye uduhiya uduhiya o de yɛlɛmara k'o don anw ka bamanankan na ka kɛ lahiya ye bagan min n'a bɛ faga seliba don ani seliba dugusɛjɛ an'a dugusɛjɛ filanan kuma dɔ la n'a dugusɛjɛ sabanan maa ye maa minnu m'u ta sɔrɔ ka bɛn ni seliba ye a bɛ fɔ saga de ma walima o ba walima o misi walima o ɲaamɛ a bɛ f'o de ma k'a fɔ ko lahiya nin de ye lahiya ye kɔni o mun bɛ faga seliba don a bɛ f'o de ma k'a fɔ ko lahiya lahiya nin sariya don ka da ka ka daminɛ kabini an fa ibrahim alayhi salatu wasalam ala y'o de bila k'a k'a den fa ɔ n'a ye den minɛ ala bato yɛrɛ ni ala ɲɛsiranya yɛrɛ kama k'a bɛ muru da den na ala ko ko ale ye den kunmabɔ ni kantigɛli fɛn belebeleba ye mun n'a ka bon seyidina ismail a kunmabɔra ni nin de ye o tuma nin kɛra sunna ye anw bolo ala taala ye kantigɛli fɛn dɔ kɔni d'a ma dɔnnikɛla dɔw y'a yira ko ismaila kunmabɔra ni saga de ye ɔ a bɛ se ka kɛ o don a bɛ se ka kɛ fili b'o la ɔ dɔw yɛrɛ bɛ misi fɔ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'a ka faamuya kɛra o yɔrɔ ye nka saga fɔbaa de kɔni o cayara kosɛbɛ kosɛbɛ ibrahima ye fɛn min faga a den ka kunmabɔli nɔ la ɔ a kɛra saga ye a kɛra misi ye a kɛra ba ye a kɛra ɲaamɛ ye fɛn naani min bɛ yen bagan naani min bɛ yen n'o bɛ faga lahiya la nin bagan naani de don nin lahiya nin kibaruya ye ala taala y'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna la koyi ala taala y'o fɔ an ye maana hiji yɛrɛ kofɔ suran kɔnɔ a ko dhalika wa man yu'azzimu sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub a ko nin cogo de la ni maa min ye ala taala ka bato kɛ fɛnw walima ala ka bato kɛ yɔrɔ taamasiyɛn ala ka bato kɛ ba taamasiyɛn baw ni maa minnu y'o bonya fa innaha i k'a dɔn o bonyali min taqwa alqulub k'o ye dusukun ka ala ɲɛsiranya ye nin ye masaba ala taala ka kuma ye nin kibaruya nana suran kɔnɔ mun tɔgɔ ko suratul hajji a aya bi saba ni fila sunna fɛnɛ sira fɛ n'o ye hadisa ye baraw bun azibu ka kumakan bɛ yen a ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min y'a ka lahiya faga ka kɔn seli ɲɛ ko tiɲɛ na o tigilamaa ye lahiya fa a yɛrɛ de ye ɔ mais ni maa min ye lahiya fa seli kɔfɛ a kan bɛ seli min ma ya o y'an bɛ taga seli kɛnɛ min kɛ kuwa

wa bɛnna silamɛw bɛɛ lajɛlen ka taasira ma n'o de ye lahiya faga yɛrɛ sunna ye kɔni o tuma na lahiya bɛ faga de kuma dɔ la seli kɛnɛ kɔfɛ lahiya bɛ faga o de la k'a daminɛ o don hali o su fɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ se k'a fa o dugusɛjɛ ni e m'a sɔrɔ seliba don seliba dugusɛjɛ n'i y'a sɔrɔ ka bɛn n'o ye i b'a fa seliba dugusɛjɛ fɔlɔ i m'a sɔrɔ dugusɛjɛ filanan n'i y'a sɔrɔ ka bɛn n'o de ye i b'i ka lahiya fa N'i m'a sɔrɔ ka bɛn ni seliba dugusɛjɛ filanan ye dugusɛjɛ sabanan n'i y'a sɔrɔ ka bɛn n'o ye dɔnni dunke caman fana ka kuma na ɔ n'olu ye ayamu tashiriki kɛ tile saba seliba kɔfɛ dɔw y'a kɛ tile fila seliba kɔfɛ o ɲɔgɔn sama kɔni bɛ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na dɔnnikɛlaw y'a daga ko lahiya bɛ se ka fa o la an b'a ɲini ala fɛ lahiya nin fagali ye alahu taala k'a nɔgɔya an ye o sunna dɔ bɛ yen dɔnni dunkew y'a fɔ cɛɛ min bɛ fɛ ka lahiya faga muso min bɛ fɛ ka lahiya faga a yɛrɛ ye ɔ fɛn dɔ bɛ yen k'i k'i hakili to a la ni seliba kalo kɔni jɔra i kan'i sɔni fara tigɛ tuguni a kɛra sɔni fara fan o fan ye n'o sɔrɔ e de bɛ fɛ ka lahiya faga e de ko don dɛ min tɛ fɛ ka lahiya faga walima se t'o tigi ye o tigilama ko tɛ i sɔni fara fan o fan i kana maga o la fo ka taa se lahiya fagali ma si o si bɛ farikolo la hakɛto bɛ kuma da fɛ i kana maga o si la fo ka taa se ayiwa seliba kɛnɛ n'o ye seli kɛnɛ min bɛ kɛ seliba don fo ka taa se o jiginni ma kuma fɔ cogo wɛrɛ la fo ka taa se i ka lahiya fagali ma ɔ kuma dɔ la e tɛ nin faamu n'o tɛ n'aw taara hiji yɛrɛ la aw bɛ k'aw to aw ka jamana kan ka hijidenw de ladege n'i bɛ hiji kɛnɛ kan madama i ye naamu kɔni ta seliba kalo tile seegin don n'aw y'aw ka finiw bila ka naamu finiw ta ka si dɔ tigɛ ka bɔ i farikolo la o bɛ kɛ haramu ye ka sɔni tigɛ ka bɔ i farikolo la o bɛ kɛ haramu ye fo ka taa se seliba kalo tile tan ma n'o ye seliba yɛrɛ don ye n'i y'a mɛn k'a fɔ k'i ka lahiya n'o y'i ka hadiya ye aha maa minnu bɛ hiji kɛyɔrɔ la olu ta tɛ lahiya ye a bɛ f'olu ta ma de ko hadiya n'i y'a mɛn k'a fɔ i ka hadiya kɔni fara e yɛrɛ fana taara setanɛba bon kaban a banna e yɛrɛ bɛ se k'i kun gana i sɔni fara i bɛ se k'olu tigɛ nin baaraw bɛ se ka kɛ hijiden minnu bɛ yen olu bɛ baara kɛ cogo min na nin don e min ma taga hiji la k'i to i fɛ yan i fana bɛ ka hijidenw de ladege dɔɔni dɔɔni o tuma na madama a b'i ŋaniya la k'a fɔ i bɛna lahiya faga ɲina a ti bɛn i ka sɔni fara tigɛ a b'i ŋaniya la k'a fɔ i bɛna lahiya faga ɲina a ti bɛn i ka si tigɛ ka bɔ i fari fan si la i b'i hakili to nin na ɔ fɛn min ye lahiya ko ye cɛw dama tɛ dɛ n'ala y'a se kɛ muso ye i yɛrɛ fana bɛ se ka lahiya faga koyi n'a se b'i ye ɔ n'a se t'i ye sa o tuma na e ka lahiya ko bɛ don dutigi ta kɔnɔ ni dutigi se danna saga kelen de ma a y'o saga da k'o kantigɛ ni ŋaniya ye ala n ye nin fa ne ni n ka denbaya bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la baasi t'o la koyi an ba ayisatu ka hadisa bɛ salalahu alayhi wasalam ko ala kira delila k'o ɲɔgɔnna kɛ alayhi salatu wasalam saga fila don k'a y'i sen da saga dɔ kaman kan ka muru kɛ ka dɔ nin kantigɛ a bɛɛ ye saga jigi ye a bɛɛ lajɛlen bɛ taama finman na u bɛ u bɛ ayiwa u sonsoro finman kɔnɔ o kɔrɔ o kimininkuruw ye finman ye sen ye finman ye saga yɛrɛ bɛ filɛli kɛ ɲɛ dingɛnin min kɔnɔ k'o fana ye finman ye ɔ ko eh, alakira y'o fila fa fɔlɔ a y'o faga a ko alaw taala n b'a ɲini fɛ i ka nin minɛ mahamadu n'a ka denbaya ye filanan a y'o fa a ko ala n b'a ɲini fɛ i ka nin minɛ mahamadu ka manton fɛn fɛn ma lahiya sɔrɔ alaw taala ni saga filanan nin i k'o minɛ o mahamadu manton kelen kelen bɛɛ ye a kɛlen bɛ komi alakira ye fagali kɛ anw yɛrɛ nɔ la sallallahu alayhi wa sallam mɔgɔ ye maa min bɛ yen k'a fɔ k'a tigilamaa ma lahiya fa an bɛ mun fɔ an balimamusow fana ye minnu bɛ burusi kɔnɔna la kɔni a caman na an bɛ bɔ olu de ta kalama i bɛ taa sɔrɔ an balimamuso dɔw bɛ yen lahiya b'u bolo olu kɛtɔ la ka lahiya fa o tuma na olu bɛ lahiya di cɛlamɔgɔ dɔ ma u denkɛ u balimakɛ walima u furucɛ o furucɛ kɛtɔ la ka lahiya fa ale yɛrɛ b'i magɛrɛ k'i bolo da o kɔ la cɛ yɛrɛ bɛ k'a kantigɛ waati min muso bolo dan bɛ cɛ kɔ la ko ka da ka muso ti bagan kantigɛ dɔnnikɛlaw kɔni ye ɲɔgɔn sama yɔrɔ la n'o tɛ hadisa jɛlen bɛ bukari kɔnɔ muso dɔ delila ka bagan kantigɛ ni gabakuru yɛrɛ ye alakira y'o sogo daga k'a bɛ se ka dun ɔ mɛ an ka dugu la yan n'an ka faamuya y'a yira ko muso tɛ bagan kantigɛ ne ma f'i ɲɛna k'i k'a kantigɛ jagoya la dɛ ayi ka da ka lahiya nin yɛrɛ an bɛna s'a kiri ma kiri ye fɛn jumɛn ye ɔ mɛ n'i ka lahiya di cɛlamɔgɔ ma kaban a t'o bolo e mako tɛ k'i gɛrɛ a la tuguni kuma tɛ k'i t'i bolo da kɔ la nin fɛnɛ b'an bolo an ka burusi kɔnɔnaw la lahiya ninnu faga waati kuma dɔ la ɲininkali bɛ kɛ ko mun de y'an bila lahiya faga ninnu na n'a bɛ f'a ma ko hikimatu mashruiyatiha mun de la lahiya yɛrɛ bi fa lahiya bɛ faga kun damadɔ kama a kun fɔlɔ ye mun ye ka alaw taala waleɲuman dɔn ala niimatil hayat alaw taala yɛrɛ ye ɲɛnamaya min d'i ma ka da ka i man'a ɲini ala fɛ alaw taala k'e si jɔ fo k'i hakili to lahiya ko la ka nafolo d'i ma i ka tila ka lahiya sɔrɔ o tuma na e ka ala waleɲuman dɔn o de b'i bila i ka lahiya fa walasa o ka kɛ bonyamasegin ye o ka kɛ waleɲuman dɔn ye k'a lase masaba alaw taala ma a kun belebele filanan o de ye ihyau sunnati ibrahim alkhalil alayhi salatu wasalam seyidina ibrahim a ka nin taasira a ka nin sunna n'a kun b'a fɛ k'a den fa ni alaw taala ye bagan dɔ bila den pilasi la o tuma na k'o sunna k'o ɲɛnamaya lahiya faga kun dɔ fana y'o ye ɔhɔn an ka ibrahim ladege ka da ka alaw taala yɛrɛ ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam k'a ka ibrahima ladege o tuma anw fana bɛ ka alakira ladege alakira fana ibrahima de ladege k'a ladege a ka sabali la k'a ladege a ka muɲu na k'a ladege a ka lahiya faga nin fana na o lahiya faga nin fana k'o kun dɔ fana ye ka ibrahima ka nin sunna ladege a kun dɔ fana ye fɛn jumɛn ye ni alaw taala ye hɛrɛ k'i ye i fana ka hɛrɛ kɛ maaw ye e ka nɛɛma ka bon ni maa minnu ta ye lahiya n'i y'o fa o tuma na o sogo i b'o dili min kɛ dɛsɛbaatɔw ma i b'o dili min kɛ sigiɲɔgɔnw ma i b'o dili min kɛ fantanw ma olu yɛrɛ fana ka sogo ɲimi o don ka da ka dɔw bɛ se k'a da kalo caman u ɲɛ tɛ da sogo kan ɔ mɛ nin don u ka sogo caman ɲimi ɔ e fana bɛ lahiya fa walasa dɛsɛbaatɔ minnu b'i kɛrɛfɛ o fana camanba bɛ se ka sogo caman ɲimi cogo min a kun dɔ de ye nin ye ka d'a kan i bɛ nisɔndiya don na i bɛ seli don na o kana taa kɛ fantanw ka du kɔnɔ dusukasi don ye o kana taa kɛ u ka miirijan don ye u kana taa kɛ u ka hami don ye a kana taa kɛ yatimɛdenw yɛrɛ ka miiri don ye u b'u sigi dɔrɔn ka kɛ kasi ye a n'an faw tun bɛ ɲɛnamaya la tun bɛ kɛ cogo di a ni ne ba tun bɛ ɲɛnamaya la tun bɛ kɛ cogo di k'o tuma na an ka hinɛ u la an ka dɔ ta an ka sogow la an ka d'u ma maa caman ye nin faamu koyi ka d'a kan ni seliba sera i b'an balimaw caman ye minnu yɛrɛ bɛ kɔfɛ jamanaw na u bɛ wariw bila ka na a ye misi fa a ka sogo tila yatimɛdenw cɛ a ka dɔ di filiyabaatɔw ma maa minnu ma se ka lahiya fa a ka sogo nin dɔ di u ma aw ka nin baara nin n'aw b'a baraji dɔn aw tɛ dekuraze n'aw b'a baraji dɔn aw tɛ ɲinɛ a kɔ n'aw b'a baraji dɔn aw tɛ pan san si ta kunna a b'a bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ala taala b'a bila aw ka mizani kɔnɔ cogo min na kiyama don don min na k'a fɔ e ka sogo tɛ yen ala taala yɛrɛ de bɛna sogo ta k'a d'i ma arijinɛ kɔnɔna la o tuma na lahiya fagani kun belebeleba dɔ fana ye fɛn jumɛn ye ala taala ka kumakanw k'olu sabati ahan ala ye kuma min fɔ kuranɛ kɔnɔ e yɛrɛ ka tila k'o sabati ka d'a kan ala y'a fɔ ala y'a fɔli min kɛ o diyar'i ye ala y'a fɔli min kɛ o bɛnn'i ma o tuma na e ka tila k'o sabati lahiya fagani kun belebeleba dɔ de ye nin ye ni ala y'a fɔ o diyara e ye o bɛnna e ma e tugura ala taala kɔ nin baara kɛli la o bɛ diya ala taala fana ye a b'a fɔ ko n ka jɔnkɛ ye ne bato n ka jɔnkɛ tugura n kɔ ɔ kuma dɔ la an balima minnu sigilen don jamana kɔ kan olu yɛrɛ bɛ to ka miiri u bɛ to ka hami dɔɔni u bɛ to ka dekuraze dɔɔni lahiya ko la ka d'a kan ka lahiya faga afiriki yan ko gɛlɛman si tɛ yɔrɔ o yɔrɔ mana diy'i ye i b'i ka saga da yen k'o fa i ka du da la kare kɔnɔnaw na i b'i ka saga faga i b'i ka misi fa yen maa si t'i ɲininka convocation tɛ d'i ma ɔ mɛ nansara jamanaw kan a tɛ kɛ ten dɛ ka saga faga k'i b'o da gidɔrɔn sanfɛ k'o fa n'u ye ayiwa o bere da i kunna e ko e tɛna ɲinɛ lahiya ko yɛrɛ kɔ dɛ saga b'e bolo k'e y'o san i yɛrɛ ka lahiya ka na n'o ye so k'i b'o fa n k'o tɛ kɛ nansara jamana kan yɔrɔ dɔw de bɛ yen o de bɛ yira u la aw ka taa aw ka sagaw fa yen hali o yɔrɔw fana gɛlɛya camanba de bɛ ka taa ka mɔgɔw sɛgɛrɛ o la kuma dɔ la i bɛ saga san min bolo i bɛ tila ka fagali wari n'a bosoni wari bɛɛ de d'o ma o tigilama k'o kɛ o tuma an bɛ mun fɔ an balimaw ye minnu sigiyɔrɔ bɛnna erɔpu ma minnu sigiyɔrɔ bɛnna ameriki ma minnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnna kanada ma kuma dɔ la azi yɔrɔ dɔw bɛ yen degun bɛ se k'olu sɔrɔ ɔ n'a degun ye maa fɛn o fɛn de sɔrɔ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o tuma na i b'i ka saga to maa bolo maa min kɔni ye silamɛ ye kan'a to fagalikɛla bɛɛ bolo dɛ maa min ye silamɛ ye dɔrɔn i b'i ka bagan d'o ma ne b'a to fɔ ko saga ka d'a kan o de ka ca an bolo n'o tɛ saga bɛ faga lahiya la ba bɛ faga lahiya la misi bɛ faga lahiya la ɲaamɛ bɛ faga lahiya la ɔ u bɛ faga k'u to si min na ni masaba ala jɛnna n'a ye an bɛn'o fana fɔ aw ye ɔ nka nin yɔrɔ la an mago bɛ fɛn jumɛn na an balima minnu bɛ kɔfɛla la ni bagan faga cogo jɔrɔ bɛ aw la a y'aw jija aw ka bagan faga yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye majizaraw ye buseri minnu bɛ aw fɛ yen a ye taa aw ka bagan di a maaw ma a maa minnu ye silamɛ ye an b'o de peresize dɛ silamɛ de b'i ka bagan kantigɛ an b'o de peresize ye ɔ a minnu fana bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ diinɛ wɛrɛ la i n'a fɔ kerecɛn i n'a fɔ yahudiya n'aw dalen b'a la k'a fɔ u ka bagan fagatɔ la u b'a faga ni ala tɔgɔ ye o dɛnkɛnɛya b'i bolo basi si t'a la i bɛ se k'a d'u ma ɔ fagalen kɔfɛ k'a boson ka taa sogo bila aw yɛrɛ ka firigo kɔnɔ a ka to k'a dun dɔɔni dɔɔni basi t'o la mɛ ni nin bɛɛ gɛlɛyara i bolo n balimakɛ n balimamuso basi t'a la koyi i ka lahiya wari i bɛ se k'o bila ka n'a d'i somɔgɔw ma yan a ye saga san n tɔgɔ la a k'a faga n tɔgɔ la a ye misi san n tɔgɔ la a k'a faga n tɔgɔ la basi t'a la o e bɛ kɔfɛ